Go mbeannaí Dia dhaoib agus tá fáilte romhaib ag clár na seachtaine seo. Fear as Cill Mhantáin a bheidh ag comhrá liom ar an gclár seo anocht, sin é Réamonn Ó Donnchadha. Anois, tá ceithre cinn de leabhra scríofa ag an bhfear seo, an ceann deireanach acu faoi Phatrick Kavanagh a scríobh sé. Agus tá neart siúlta aige ar fud an domhain freisin, go deimhin, de bharr a chuid oibre. Ach tá go leor siúlta freisin aige de bharr go mbíonn sé ag dul sna sléibhte, ní amháin in Éirinn anseo ach thar lear chomh maith. Tá sé tagtha anuas anois ó an ardchathair go dtí Conamara agus tá teach ceannaithe aige le sé bliana, thiar in Anach Mheáin. Céad míle fáilte romhat, a Ray. Go raibh míle maith agat, a Mháirtín. Cé chaoi go dtug tú d'aghaidh anuas agus gur cheannaigh tú teachín deas galánta ceann tuí thiar in Anach Mheáin in aice na farraige? Bhuel, i ndáiríre, a Mháirtín, ní féidir liom a rá cén fáth. Ach tá mé anseo, tháinig mé. Dúradh liom, cuireadh ceist orm lá cheana, cén fáth ar tháinig tú anseo? Cén fáth ar cheannaigh tú an teach? Ar bhealach, sé an teach a cheannaigh mise. Lá amháin, bhí mé, bhí mé i mBleá Cliath, ag obair i mBleá Cliath. Bhí mé sásta, déarfainn go raibh mé sásta ag an am sin. Bhí mé i mo chónaí ansin. D'oscail mé an páipéar agus chonaic mé pictiúr den teach agus bhí sé ar díol. Chuir mé glaoch agus shocraigh mé an teach a cheannach agus cheannaigh mé é. Tá mé ag ceapadh, b'fhéidir, go raibh an tuairim sin ann agam le fada an lá ach ní raibh mé eolach faoi, níor thuig mé go raibh sé ann. Agus go minic bíonn rudaí caite siar sa fho-chomhfhios ag an duine agus ní bhíonn sé eolach faoi ach tagann siad amach am eicínt. Agus an raibh an teach feicthe agat roimhe sin beag ná mór, ná tada? Bhuel, ní raibh. Ní raibh. Ach bhí mé sásta é a cheannach gan é a fheiceáil. Ach ag an deireadh, cuireadh, bhí orm é a fheiceáil, theacht siar agus breathnú air. Agus fós bhí mé sásta. So cheannaigh mé agus tháinig mé agus tá mé anseo. Bhuel, bail ó Dhia ort, is fear cáiliúil thú féin, ar do bhealach féin go léir, mar bheas tú ag inseacht ar ball. Ach bhí go leor daoine cáiliúla chomh maith leat. sa teach san aimsir a caitheadh. Bhí, bhí eolas agam ar an teach sin siar sna seachtóidí, bhí, bhí John Huston ann, an stiúrthóir scannán, Paul Newman, d'fhan siad ann, Pat Lindsay agus na, na, na daoine sin, bhídís, bhí sé mar theach saoire, ar ndóigh. Sea. Agus anois tá mise ann. Bhuel, níor thuig mé go raibh daoine cáiliúla ann ag an am sin, ach. Cloisim go leor faoi na daoine a bhí ann agus an stair atá ag baint leis. Ar ndóigh, is seanteach amach is amach é agus ar bhealach bheadh sé an-suimiúil rud eicínt a scríobh faoi, faoin sort, an sóisialachas, an tsíceolaíocht an teach mar a déarfá. Sea. Ar ndóigh, bíonn tú ag scríobh, dúirt mé go raibh cheithre leabhar scríobhta agat, ceann eile ag teacht amach go gairid agus rudaí, nach mb'fhéidir go scríofá leabhar deas faoi Eanach Mheáin agus na tithe agus an fharraige? Bhuel, tá mé ag ceapadh go bhfuil leabhar sa teach sin. na daoine a bhí ann agus ón lá a tógadh é, tá sé níos mó ná dhá chéad bliain ann agus bhí baint aige leis na hiascairí agus leis an seanchéibh ansin agus rudaí mar sin. So bheadh sé ana-shuimiúil rud eicínt a scríobh faoi sin. Cén chaoi a ndéileáileann tú le fágáil Eanach Mheáin go moch ar maidin agus ag tabhairt t'aghaidh suas go Bleá Cliath ag obair, leath den tseachtain thuas agus leath den tseachtain thíos? Bhuel ar bhealach tá sé deacair agus cúpla seachtain ó shin scríobh mé dán faoin droichead ansin agus an chaoi go bhfuil sé deacair fágáil ach ag an am céanna is breá liom bheith ag obair i mBleá Cliath, is breá liom an cathair freisin agus tá, measaim féin go bhfuil an sórt, an cothromaíocht sin ann agus an iomaíocht ins an duine idir a bheith anseo agus a bheith ansúd agus, ach nuair a bhímse i mBleá Cliath, Tá mé sásta ann. Agus nuair a bhímse in Eanach Mheáin, is breá liom a theacht ar ais, abair, Dé Déardaoin, mar ní chaithim ach trí lá sa tseachtain i mBleá Cliath. Scríobh tú dán faoi Dhroichead a' Daingin, díreach amach ar t'aghaidh. Sea. Bhuel, dán pearsanta atá ann, faoi bheith ag imeacht agus ag tíocht, agus tá baint aige leis an taoille ag imeacht agus ag teacht agus tá an cothromaíocht ann, an rud sin, an sórt rithim nádúrtha sa duine. Anois, míneoidh tú féin an ghairm bheatha atá agat, síceolaí b'fhéidir a déarfadh mise ach ní hea baileach, is rud eile é. Bhuel, faoi láthair, a Mháirtín, ó thaobh oibre de, tá trí chos ar an stól, mar a déarfá. Tá mé ag léachtóireacht, ag scríbhneoireacht, agus is siciteiripeoir mé freisin. Is dócha gurb an tríú ceann atá suim agat ann. Tá. B'fhéidir nach dtuigim ceart céard a dhéananns tú. Bhuel, déanaim obair le daoine, abair, atá ag iarraidh obair a dhéanamh. Ní gá dóibh a bheith tinn, mar a déarfá, ach go minic bíonn, nuair nach mbíonn daoine sásta lena shaol féin agus go bhfuil siad, rud éicint ag cur isteach orthu, ag cur brú orthu. agus go dtagann siad agus níl ann really ach ach a bheith ag caint, sórt teiripe cainte a thugann siad air. Agus an rud is mó atá ann ná deis agus spás sábháilte don duine an scéal a insint, sin é an rud atá i gceist agam. Agus faoi láthair tá mé ag obair le le dánta agus filíocht mar nuair a nuair a nuair a léann duine file, nuair a léann sé cuid den file, nó filíocht nó dán, nuair a léann sé sin, séard an rud a fheiceann sé ná é féin. Tá dán ag Patrick Kavanagh ar a thugann sé scotháin agus nuair a deir sé nuair a fhéachann tú ar chrann, abair, go bhfeiceann tú tú féin agus nuair a léann tú dán is. is thú féin atá tú ag féachaint air ag an am sin. Agus sin é an cineál oibre a rinne tú ar an leabhar a scríobh tú. Ní mar a chéile an leabhar sin is a scríobhfása agus dhá mbeinnse ag dul ag scríobh leabhar, bheinnse ag an tsiceolaíocht sin. Sea, tá sé ag baint leis an rud sin. Níor mhaith liom riamh agus níor scríobh mé riamh leabhar treoir do dhaoine, níl mé sásta é sin a dhéanamh. Ní saineolaí mé in aon chor ach. an leabhar A True Note on a Slack String a scríobh mé anuraidh. Rinne mé iarracht obair Carl Jung, síceolaí ón Eilvéis, agus obair Patrick Kavanagh a cheangal le chéile agus nasc a dhéanamh idir na siombail atá ag an bheirt acu agus na scríbhneoireachtaí a rinne siad. Agus ins an leabhar sin tá muid ag iarraidh sórt tuiscint, pearsanta a fháil ar an duine ó bheith ag léamh filíochta. An bhféadfá duine níos éasca ná Patrick Kavanagh a tharraingt ort féin agus thú ag goil ag scríobh? Bhuel, sea, tá an ceart agat faoi sin, dúradh nach nach fear deas ab ea é. Ach taobh istigh, bhí sé go hálainn, na tuairimí a bhí aige. agus na dánta a scrígh sé. Agus an rud is mó ar bhealach a fuair mise ina chuid filíochta ná, scrígh sé ceann The One agus ba dheacair a rá cén sórt bunús atá aige ach bhí sé amuigh sa phortach lá agus chonaic sé na bláthanna agus chonaic sé an portach agus an t-uisce agus bhí sé ag caint ar rudaí spioradálta ach an rud is simplí ar domhain a bhí aige. agus a rá gurb é sin an rud is tábhachtaí, an rud is simplí, gurb é sin an rud is tábhachtaí. Tá, tá. An leabhar deireanach anois, nó tá tú ag plé le leabhar faoi láthair, filíocht atá ansin ab ea? Sea, tá cnuasach filíochta ag tíocht amach agam faoi b'fhéidir Meán Fómhair, tá mé ag ceapadh, agus Chopin's Grave an t-ainm atá ar an leabhar seo. Dánta pearsanta an chuid is mó díobh. Tá siad ag baint le dhá théama, b'fhéidir. An chéad cheann ná grá agus an cailliúint agus an chaoi ina bhfuil an dá rud sin ceangailte le chéile. Sé sin, an grá idir idir daoine agus ansin nuair a chríochnaíonn an grá, an cailliúint a thagann i ndiaidh an ghrá sin. Bhfuil sé pearsanta dhuit go maith? Tá cuid mhaith acu pearsanta ach tá. cuid acu faoin droichead i mBéal a' Daingin. Bhí mé le fiafraí, raibh tú le cur scéal an droichid isteach ann, tá? Bhuel, tá, tá scéal an droichid ann ach. Is dóigh go mbíonn, a bhfuil grá dhó, sin é, nuair a mbíonns tú go Bleá Cliath, go mbíonn tú ag caitheamh ina dhiaidh. Bhuel, tá mé measctha suas, níl mé cinnte bhfuil mé ag imeacht nó ag tíocht, cosúil leis an taoille. Sea, sea. Agus. Oibríonn sé sin cineál mar intinn an duine. Bhfuil fhios ad, an rud anois atá tú a rá faoi dhaoine a bheadh tinn ná ná gan a bheith tinn chor ar bith. Bíonn tú bíonn tú ag déileáil le le dochtúirí tabhairt eolais le le do jab. Ach an bhfuil fhios ad anois mar déarfá agus thú i do shuí sa gcathaoir sin anocht agus mise sa gcathaoir seo, an mbíonn fhios ad céard a bhfuil mise ag cuimhniú ná daoine thimpeall ort nuair a bhíonns tú i dteach ósta nó áit éicint? Níl. Níl fhios. No. no, níl, níl aon suim agam sa rud sin. Má bhím ag comhrá leat, bím ag comhrá leat, mé féin agus thú féin, dhá, you know, just go pearsanta. Ach an dán sin faoin droichead, agus tá ceann agam faoi Kilimanjaro, agus tá, tá ciall pearsanta ag baint leis, agus an chaoi gur féidir leat thú féin a fheiceáil sna rudaí sin. Ab fíor an seanfhocal, meastú? Má tá tú san áit cheart ag an am ceart, go mbeidh tú ceart go leor. Sea. Bhuel, faoi láthair, tuigim, agus sé mo thuairim go dtagann an rud chugat má tá sé leat. tiocfaidh sé leat. Agus nuair a thagann sé, tá sé tagtha ag, is ag an am. An rud is tábhachtaí ná a bheith in ann glacadh leis agus gan a bheith ag iarraidh é a athrú. Agus ó chaint tú, ó chaint tú ar an leabhar Filíochta Grá, tá seanfhocal láidir eile ann a d'inis seanbhean fadó dhom, Téann an grá go dtí, go dtí an croí agus go dtí an chnáimh, ach téann an t-éad go dtí an smior taobh istigh dhó. Sea. an jealousy mar déarfainn. Sea. Bhuel tá sé sin, tá sé sin ann. Bhuel tá sin fíor, an bhfuil. Bhuel déarfainn go bhfuil sé fíor ach tá, an rud atá i gceist ansin ná an láidreacht agus an neart atá ag na mothúcháin agus go minic bíonn na mothúcháin sin i bhfolach, ní bhíonn siad oscailte, ní bhíonn muid coinsiasach ach tagann siad amach am eicínt. Agus bhfuil an éad níos láidre ná an grá?

So tá siad ceangailte mar sin? Tá siad. Yeah. Tá siad níos gaire ná colceathrachaí. Tá, tá. Níos gaire ná driochárachaí. Tá, is dóigh go bhfuil. Yeah. Tá, tá. Mm. Yeah. Tá sí go lá go mbíonn an jab atá agat go, go, go, go mór an jab freastal ar, ar, ar, ar, ar, ar chuile bhlas agus rud a dhéanamh amach ach eh, tá tú coinneáil an chúrsa go maith, abair le hiarracht leis Sea, agus eh, sea. eh, a ghoil go Bleá Cliath agus ag tíocht go Conamara. Caithfidh muid labhairt anois sa dara píosa eh, eh, réidh ar, ar, ar Sea. do chuid eh, píosaí siúlóide agus Sea. eh, Ar ndóigh, ní áiríonn an méid sin de bheatha agat, bhí tú ag obair thar lear agus áiteachaí, labhróimid freisin air. Fan liom anois go fóilleach, más é do thoil é. 'Sé atá anois Réamonn Ó Donncha atá ina chónaí i dteach ceann tuí thiar in Anach Mheáin a cheannaigh sé sé bliana ó shoin, bail ó Dhia air, anuas as Cill Mhantáin é ó dhúchas, agus beidh muid ag caint agus ag comhrá arís théis na bhfuagraí seo.

You can really trust One-Two-Three dot ie. Their comprehensive extra. Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár Comhrá, Réamonn Ó Donnchadha as Cill Mhantáin, ach atá ina chónaí anois i gConamara le sé bliana, ag comhrá liom ar an gclár seo anocht. B'fhéidir go mbeadh muid písín i bhfad ó bhaile ó Chonamara, mar thug tú cuairteannaí anonn ó thaobh do chuid oibre agus ó thaobh pléisiúr eile a bhíonn agat, siúlóid agus rudaí. Bhí tú san Aifric anois agus cén sórt obair a bhí ar bun agat ann? I 1973 bhí mé díreach pósta agus chuaigh mé féin agus mo bhean Deirdre ag an am sin, chuamar go Zambia ag obair mar mhúinteoirí agus an chéad jab a bhí agam ná ag múineadh i gcoláiste oiliúna, leis na misinéirí ar ndóigh, na mná rialta agus bhí mé ag múineadh oideachas ansin. Bhí sé sin thar a bheith suimiúil mar bhíomar amuigh sa bhfásach i bhfad i bhfad ó aon áit ar bith. agus sórt cleachtadh mhaith ó thaobh neamhspleáchas mar a déarfá. Agus rud eile a d'fhoghlaim mé ansin ná an rud sin athsheasmhacht, sé sin an cumas atá ag an duine seasamh suas arís i ndiaidh rud nuair a tharlaíonn rud, go bhfuil sé sin againn agus go bhfuil an cumas sin againn go nádúrtha gur féidir linn you know, theacht arís agus go dtiocfainn, go dtagann an lá i ndiaidh na hoíche. Agus eh. bhfuil tú ag caint ar mhuintir na hAfraice ab ea anois nuair a deireann tú é sin, nó thú féin? Mé féin freisin, ach d'fhoghlaim mé é sin ó mhuintir na hAfraice. Tá siad, tá siad an-chosúil linne, na daoine a bhí i Zambia, ceapaim féin go bhfuil siad an-chosúil le muintir na hÉireann, an-suim acu sa spórt, sa cheol agus sa chraic. Sea. Agus a' raibh tú fhéin agus do bhean ansin a' múineadh le chéile thall anseo? Sea, bhí mise a' múineadh oideachas agus bhí sise a' múineadh Béarla. Mm. Agus d'fhan sibh i bhfad ann? D'fhanamar dhá bhliain go leith an chéad uair agus chuamar ar ais an dara huair ar feadh dhá bhliana. Mm. Agus bhí sibh díreach théis a bheith pósta, ab ea? Sea. Tá clann agaibh, ar ndú? Tá, tá beirt leaids, tá siad fásta anois agus iad fhéin pósta agus eh, clann acu freisin. Rugadh san Aifric éinne acu? Yeah, Cathal an lead is sine, rugadh ansin é, in ospidéal faoin tuath, gan dochtúir ar bith ann, caithfidh mé a rá, agus em, Luanika Hospital, bhí an, bhí an ospidéal, bhí sé, bhí sé bunaithe ar an, ar an Rí a bhí san áit, an Rí áitiúil, Luanika. Anois, b'in é an t-aon áit anois a raibh tú ag obair thar lear, ab ea? I Zambia, sea, yeah. B'in é an t-aon áit. Ansin thosaíomar le mo chairde ag siúlóid in Éirinn ar dtús agus rinneamar a lán de na sléibhte in Éirinn, Carn Tuathail, Ciarraí, Corca, Dún na nGall, Cill Mhantáin, Gaillimh. Agus ansin thosaíomar, i 2000, chuamar go. Kilimanjaro agus chuamar suas. Anois, an rud é sin, sé, thóg tú suas an dréim nuair a, nuair a, bhuel, níl mé ag rá anois le gairid ach i mbun siúlóid nuair a bhí tú naoi mbliana déag. Ní raibh, ní raibh, bhí mé ag imirt spóirt eile, peil, iomáint, sacar, badminton, rudaí mar sin. Ar imir tú peil do Chill Mhantáin? D'imir mé iomáint do Cill Mhantáin. Ar imir, bail ort? Mionúir, sea, yeah, d'imir, sea. Ní chuimhin liom mórán faoi sin. Tá a fhios. Bhí mé, bhí mé, bhí mé cúpla uair in aghaidh Cill Chainnigh agus. Rá. Tá a fhios agat an scéal ansin. Bheadh barúil a'm nach, nach mbeadh sé baileach chomh maith le Hub. No. Ní bheadh. But d'imir mé agus is cuimhin liom é agus thaitnigh sé go mór liom ag an am sin. Bhí, bhí mé. Agus ón eolas atá a'm, mé féin anois ort agus ní aon síceolaí é Máirtín Tom Sheáinín ach feictear dhom go dtaitníonn sacar agus Peil Ghaelach go hiontach anois leat? Sea. Bhuel, is cuimhin liom anuraidh nuair a bhí na Dubs san All Ireland agus bhíomar amuigh i sléibhte na hAtlas, Dé Domhnaigh, tráthnóna breá Domhnach ansin agus muide a' siúl amuigh sna sléibhte agus fuaireamar téacs a' rá go raibh Bleá Cliath théis an All Ireland a bhuachaint. Fuair. Agus tá an oiread sin suim agam ann. Sea. Is maith liom Páirc a' Chrócaigh. Agus is maith liom Páirc a' Chrócaigh agus é lán. Sea. Bhí an pointe breá sin déanta ag Stephen Cluxton, ar ndóigh. An-intinn aige é sin a dhéanamh agus an-smacht aige air féin. Anois, sin anois rud ó labhair tú air. Bhí is dóigh. Bhí. Tusa anois an intinn agat féin agus mo dhuinín amach. Ní raibh aon fhaitíos air. Is cosúil nach raibh. Ní raibh sé le feiceáil ar aon chaoi. Ní raibh. Agus an chaoi ar tháinig sé suas agus an focal anois a thugann siad air sin ná focus ach bhí sé ag breathnú ar an bpeil, ag breathnú ar na cúil agus ní raibh sé, ní raibh aon rud eile ag cur isteach air ach amháin an cic seo. Agus rud a thug mé faoi deara, níor thóg sé mórán ama. just tháinig sé síos, chuir sé an liathróid síos agus thug sé an cic. Agus ar bhealach is é sin an chaoi ceart chun é a dhéanamh. Níl aon mhaith a bheith ag cuimhniú i bhfad ort féin. No, ní mhaith, ní mhaith. Just é a dhéanamh. Má dhéanann tú an iomarca cuimhniú ort féin faoi rud, a Réamoinn, tá sé ag dul i bhfad agus b'fhéidir, b'fhéidir go mbeidh an treo mícheart á thógáil. B'in a, b'in a, b'in a. Bhuel, go minic má thosnaíonn tú ag smaoiniú ar rud, Go minic éiríonn tú neirbhíseach agus thosnaíonn tú ag smaoineamh ar na rudaí gur féidir a dhul mícheart, mar a déarfá. Seans gurb in é an áit a dtagann an seanfhocal úd isteach, buail an t-iarann nuair atá sé te. Sea, sin é, sin é go díreach. Bhuel, is, is, aithním é sin agus aontaím leis, you know, nuair a, nuair a thagann an smaoineamh, sin é an t-am gur cheart é a dhéanamh.

Agus anois is breá liom a bheith ag siúl Seanadh Mhach, Portach Sheanadh Mhach agus an bóithrín ansin, an spaisteoireacht a thugaimse air. Agus tá focal sa Fhraincis atá cosúil leis, flâneur. Agus séard atá i gceist ná a bheith ag siúl timpeall gan aidhm ar bith agat, just ag siúl ach tá tú aireach. don timpeallacht, tá tú ag breathnú agus ag éisteacht agus tá tú in éindí leis na rudaí simplí atá thart ort. Níl aon rud ag teastáil uait agus níl tú ag iarraidh aon rud a athrú, tá tú sásta. Ar bhealach tá tú sásta leis an míshástacht agus tá sé sin an-tábhachtach ar fad. Ach an spaisteoireacht ná atá i gceist agam ná just siúl gan aidhm leat féin agus ar do shuaimhneas leis an domhan. An bhfuil sé cineál tábhachtach dhúinn sa lá atá inniu ann, a Réamoinn, go gcaithfidh muid, théis nach raibh muid ag iarraidh é a dhéanamh, bheith sásta agus glacadh leis an míshástacht? Tá sé thar a bheith tábhachtach, dar liomsa. I mo thuairim féin, tá an rud sin ann i gcónaí mar ní féidir linn, ní féidir linn a rá go bhfuil an saol foirfe, ná. an duine foirfe. Caithfimid i gcónaí a bheith, tá míshástacht ann, tá míshástacht ionainn, agus ní rud, ní drochrud é sin, agus a bheith, a glacadh leis agus a bheith eolach faoi an míshástacht agus ar bhealach a bheith sásta leis an míshástacht. Dúirt tú ansin go mbíonn tú ag siúl portaigh Sheanadh Mhach. Sea. Tá fhios agam anois daoine i gConamara. Thug sé na seacht mallacht do Phortach Sheana Mhach de bharr an obair chrua a rinne sé ann ag baint mhóna agus rudaí. Ach an bhfuil sé, an bhfuil sé chomh deas sin le siúl ann? Tá sé, Tá. tá sé, an bhfuil sé Tá. suaimhneach nó spioradáltach nó cé chaoi a bhfuil sé? Tá sé Nó chaon gach rud. cheann? Tá sé ciúin Tá. ar an gcéad dul síos. Ní bhíonn daoine eile ann, níl ann ach na hainmhí, na hainmhithe, na héin, an féar, an mhóin. Tá sé aonarach. Agus tá uaigneas ann freisin. Agus ar bhealach is é sin an rud is mó, a bheith sásta leis an t-uaigneas sin, mar ní drochrud an uaigneas. Caithfidh muid glacadh leis arís agus is féidir linn foghlaim ón t-uaigneas freisin. Déarfainn, ag tarraingt grá isteach arís ann, déarfainn go bhfuil an-ghrá agat don teanga Ghaeilge atá ann sa tír seo. Chonaic mé féin daoine áiride ag tíocht go Conamara agus ní raibh meas madaidh acu ar an nGaeilge agus d'fhan siad ann. Chonaic mé thusa ón gcéad lá a dtáinig tú ann, tá tú ag Gaeilgeoireacht, agus ní, ní raibh focal agat ar ndóigh nuair a bhí tú 'do ghasúr. Bhuel, sin é, tá sé sin thar a bheith suimiúil, agus arís tá sé ag plé leis an fho-choinsias. Is cuimhin liom nuair a bhí mé i naíonáin shóisir, 1951, agus bhí múinteoir a'm, ann, duine an-deas a bhí ann, bean, agus is cuimhin liom lá amháin bhí mé i mo sheasamh ag an mbord leis an múinteoir agus bhí sí ag rá rud eicínt liom agus dúirt sí rud eicínt de shaghas tá tú go maith ag an nGaeilge. Anois ní raibh, ní raibh ann ach gasúirín óg, ceithre bliana d'aois, ach sheas sé sin liom. agus bhí sé liom i gcónaí go raibh sé sin tábhachtach. Agus rud eile a tharla ansin maidir leis an nGaeilge, an chéad bhliain ag múineadh i dTamhlacht, bhí beirt mhúinteoir ann, ceann as Ciarraí agus ceann as Árainn, agus bhí sé de nós acu siúl síos suas an gcosán ag am lóin agus Gaeilge a labhairt. Agus thosaigh mise ag siúl leo agus ag labhairt leo, agus b'in é an chéad uair riamh, a d'úsáid mé an Ghaeilge mar teanga cumarsáide. Bíonn tú ag goil ag seisiún ceoil anois, bail ó Dhia ort agus rudaí den chineál sin, casann tú giotár. Chuala mé, bhfuil sé fíor, go bhfuil tú ag foghlaim amhráin ar an sean-nós? Tá. Go raibh maith agat Ruairí. Tá, bhuel tá, tá seisiún ann, Tigh Kitt, oíche Déardaoin agus táim ag iarraidh cúpla amhráin. Is breá liom bheith ag canadh agus ag casadh agus ag amhránaíocht agus is breá liom ceol. agus bíonn sórt cleachtadh againn ansin agus cúpla amhrán. Freisin, tá mé tosaithe ar an bhfliúit, tá mé ag iarraidh ceol a chasadh ar an bhfliúit agus tá sé sin tosaithe agam. Céard a déarfá leis an áit a bhfuil tú, mar deir tú ansin go dtaitníonn sé thar cinn leat, ach cén chaoi bhfuil tú mar strainséar le sé bliana, a theacht isteach?

Is breá liom bheith in éindi le daoine freisin, ach más maith liom, b'fhearr liom a bheith liom féin. Agus an áit ina bhfuil mé, tá sé ciúin agus tá sé aonarach agus amantaí tá sé uaigneach, ach níl aon faitíos orm roimh an t-uaigneas sin. Agus ceist amháin, nuair a bhíonns rud ag cur isteach ar dhuine, agus cineál, mar a deir siad, fed up. B'fhéidir go lasfaidh sé toitín. Tá sé sin ag déanamh an-mhaith dhó, nó ceapann sé go bhfuil, nó b'fhéidir go n-ólfaidh sé pionta, nó leathghloine brandy. Bhfuil aon mhaith iontab sin le haghaidh sin, an bhfuil? Á, tá. Tá? Tá? Yeah. Á, sea. Tá. Ag ól pionta, agus an, an, b'fhéidir cairdeas a bheadh leis, agus an, a bheith in éindí le daoine, a bheith i dteangmháil le daoine. Ach, dhomsa, má bhíonn rud ag cur isteach orm, Tá sé foghlamtha agam anois sort fanacht leis, mar a déarfá, agus maireachtáil leis agus gan a bheith eaglach faoi. Tá a fhios agat. Bhuel tá mé buíoch dhuit. Is mór an t-oideachas atá curtha agat orainn féin ó tháinig tú isteach agus go raibh míle maith agat faoi do scéal agus saol fada sláintiúil agat anseo i gConamara, a Réamonn. Go raibh míle maith agat féin, a Mháirtín. Agus muid ag guibhe na beannachtaí céanna oraibhse anois sa mbaile, nó go dtí an tseachtain seo chugainn, nuair a bheas muid ar ais libh arís le clár eile, le cúnamh Dé. Uaim féin anois agus ó Réamonn, coinnigí ag caint agus ag comhrá go ceann seachtaine, agus thar rud ar bith eile, go dtuga Dia slán sibh ar fad.